Maa caman bɛ fɛ ka tɛbɛn mara mali kɔnɔna la nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ tɛbɛn mara la mali kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la n y'a laɲini ka nin video kɛ ni ka se k'aw kunnafoni tɛbɛn marali kan n'i bɛ fɛ ka tɛbɛn mara fɛn damadɔ bɛ yen f'i k'olu bila sen kan a fɔlɔ o ye jɛgɛsi ɲɛnama ka k'i bolo n'i ko jɛgɛsi ɲɛnama fɛn caman bɛ don a hukumu kɔnɔna la mais don nataw la n'ala sɔnna n bɛna kuma nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan mais bi n b'u ɲɛfɔ aw ɲɛna jɛgɛsi ɲumanw ka k'i bolo Filanan jɛgɛ cɛw ka k'i bolo parce que n'i ko ko ka tɛbɛn mara i tɛna se ka muso ni cɛ ɲagami ɲɔgɔn na kun min na i tɛna se k'o kɛ ninnu bɛɛ bɛna kɛ video don nataw la n'ala sɔnna sabanan ye jumɛn ye condition d'élevage ka k'i bolo c'est à dire système ka k'i bolo système min adaptelen don bi an b'a dɔn k'a fɔ système caman bɛ yen RAS système bɛ yen n'o ye ji bɛ filtrer yɔrɔ min na a bɛ segin ka na le circuit fermé Biofloc système bɛ yen e cage flottante fana bɛ yen bon ninnu ye yɔrɔ ye tɛbɛn bɛ se ka mara yɔrɔ min na ka nafa bɔ a la kosɛbɛ nka n bɛna kuma tɔw fana kan don nataw la ani ninnu kelen kelenna la n bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna don nataw la n'ala sɔnna walasa a ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ i ka se ka dumuni ɲɛnama fana ɲini dumuni ɲɛnama b'a to fana i bɛ se ka résultat ninnu sabati nka dumuni ɲɛnama bɛ taa ni jɛgɛsi ɲɛnama ani ji ɲɛnama donc nin kɔfɛ mun kan ka fara a kan fana o ye ji c'est-à-dire condition d'élevage kɔnɔna la sisan ji bɛ o kɔnɔna la donc ji bɛ se ka fara nin condition d'élevage sabanan kan n'o ye système d'élevage ɲɛnama ye laban o ye densité ye jɛgɛden hakɛ min kan ka kɛ mètre carré kelen kɔnɔna la ou bien mètre cube kelen kɔnɔna la o bɛrɛ ka bɛn n'o bɛrɛ ma bɛn gɛlɛn kuma dɔw la i ka se ka nafa sɔrɔ i ka tɛbɛn marali la donc nin bɛɛ ye facteur ye bon maintenant mali kɔnɔna la gɛlɛyaba min bɛ tɛbɛn marali la o de ye jɛgɛsi ko ye jɛgɛsi minnu bɛ an bolo eh, hali n'a sɔrɔ daminɛw la u ka ɲi croisement kan ka kɛ cogoya jumɛn pour que ka se ka jɛgɛsi ɲɛnama matarafa i bɛ taga sɔrɔ san kelen san fila kɔfɛ jɛgɛsi bɛ nagasi an bolo o ye kɔlɔlɔ dɔ ye n bɛna kuma jɛgɛsi kan n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na don nataw la nka bi ta o kun ye ka u citer aw ye c'est-à-dire k'u kelen kelennaw fɔ mun b'a to fana sɔrɔ bɛ sɔrɔ a la an y'an ɲɛsin infrastructure ma n'o ye jɛgɛmara minɛn ye mun ka gɛlɛn kosɛbɛ mun maîtriseli ka gɛlɛn dɔɔni surtout surtout n'i bɛna tɛbɛn mara donc o ye bac hors-sol ye an ye système sɔrɔ a la pour que ka se ka tɛbɛn produit ka ɲa kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la an sera ka 300 gramme sɔrɔ n'o ye gramme kɛmɛ saba ye an bɛna kuma o fana kan don nataw la n'ala sɔnna donc wulikajɔw bɛna sigi sinsin wulikajɔw bɛna sinsin toujours pour que ka se ka tɛmɛ ni